Wawa mfumu wawa mfumu yawanda bwanji nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene wapanga chipongwe mzake wapamtima mnyamata ameneyu dzina lake ndi John Tutu amachokera ku mangochi ku TA chilipa komanso adawa ada amenewa dzina lawo ndi Nelson Chibwana amachokera ku mangochi TA chilipa anthu onsewa anali ma best friend koma panopa ayambana chifukwa cha mkazi mkaziyo ndi ameneyu dzina lake ndi Mai Nati ndi dzina limene mkaziyu amadziwika nalo. Nkhani yake ili motere, Nelson ndi John anali ma best friend kuyambira ali mafana. China chilichonse ankapanga limodzi, even azikazi ankapanga chibwenzi ndi azikazi oyendera limodzi. Ndiye tsiku lina John anapanga chiganizo chokwatira, Nelsoninso adapanga chiganizo chokwatira. Anthu onsewa mabanja awo anali bwinobwino. Kenako John anakhala ndi mwana, Nelsoninso adakhala ndi mwana. China chilichonse chimayendera limodzi limodzi. Monga mukudziwa anali ma best friend. Kenako John anapanga chiganizo chopita ku Joni kumusiya mkazi wake kwawo. Atafika ku Joni kuja china chilichonse chinali bwino adayamba ntchito izi ndi izi. Nde akukhala ku Joni kuja adayambanso kucheza ndi mkazi. wa Nelson, Nelson asakudziwa. Nelsoninso wathamangathamanga adapanga chiganizo chopita ku Joni. Anapita ku Joni amakhala ku Pretoria West ndi kumene amakhala. John anapanganso chiganizo chobwerera ku Malawi. Atafika ku Malawi, poti ndi mkazi wa nzake uja amacheza, adapitirizabe kucheza mpakana chibwenzi chinayambika. Anayamba kugonana ndi mkazi wa nzawo ndiye Nelson anthu ankamuuza ase mkazi wako uja tamuona ali ndi John, amapanga zakuti, mkazi wako uja tamuona ali ndi Joni. Amapanga zakuti, koma iyeyu sankazitengera. Ankangoti, ah, ameneyo ndi mnzanga, ameneyo ndi mnzanga. Sankadziwa zoti zimene ankakamba anthu aja zidali zoonadi. Ndiye akhala apanga zimenezo, eh, mpakana John anabwerera kuchoka ku Malawi kupita ku South Africa kachikena. Atafika ku Joni anapitirizabe kucheza ndi mkazi uja. Kenako tsiku lina adayambana. Atayambana adayamba kuyalusana, John anatumiza ma picture olaula mu ma group a ku Mangochi. Zotsatira zake mkazi wa Nelson wina aliyense anaiona beans yake. A Nelson anamvanso mphekesera zoti eh mkazi wako uli uku anthu akuonera ma video zake pa internet. Atayamba kufufuza anapeza zakuti anapanga zimenezo ndi John koma iwowa sanamfunse John anangoziika pa easy. Amakhala e, amakhala e, kumachezabe ndi mkulu uja apo ndi apo, koma china chilichonse chimene ankapanga John ankachidziwa. Zotsatira zake nkhani ija anapita nayo ku polisi kunyumbako ku Malawiko. Atapita ku polisi anakaifufuza nkhani yo anapangadi zimenezidi ndi John. Koma John yo timpeza bwanji? John ali ku Joni. Nkhani ija inangothera m'mazira. Ndiye Nelson mkazi uja adamunyanyala komabe mkazi uja adali ndi mwana wa Nelson. Ndiye sanamtayiretu. Ndi zotsatira zake Johninso mbali inayi Mkazi uja adayambana naye, adayamba weziwezi kukambirana ndi mkazi uja mpakana anthu aja anagwirizananso. Atagwirizananso amachenza. Ndiye mkazi uja mpakana anapangisa passport Nelson okhala mwamuna wake asakudziwa. Mkazi uja wabwera ku Joni kuno koma wafikira kwa Joni. Nelson akudziwa zoti mkazi uja wabwera ku Joni kuno. Koma mkazi uja sadafikire kwao. Ndipo mkaziyu ndi Nelson ali ndi mwana mmodzi. Ndiye Nelson wabwera poyera akufuna chithandizo akuti akuluakulu mutakhala inuyo mungatani koma kumbali ya ine imene ndi dustbin amene si mkazi nde mutakhala inuyo azifumu mungatani